moni amalawi nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino kuchokera ku mastudio a zinayi ndabweranso ndi programu yapaderadera ija imene evangelist yankho malizani akufotokoza nkhani zokhuza coronavirus komanso network ya 5g komanso lemba la chilombo 666 the mark of the beast kuti kodi nkhani zimenezi zikugwirizana bwanji ndi buku lopatulika bible kumbukirani tikukhala wanu masiku otsiriza tiyenera tikhale atcheru tiyenera tikhale ozindikira dzina langa ndi john mulimbika kuchokera ku mastudio a zinayi corporation bwanji tikhale limodzi covid-19 5g ndi lemba la chilombo mchigawo china chimene changotha kumene tidalekezera polingalira ganizo la pamene dziko lafika lero kuti no pamene dziko lafika lero bodza lachuluka kwambiri zokumva zachuluka zokhuza 5g zokumva zachuluka zokhuza covid-19 mwachitsanzo ku dziko ngati la south africa anakhazikitsa makina a 5g mene akhazikitsa makina a 5g ndi nyengo yokhayokhayo yonse imene matenda a covid-19 asautsa kwambiri kukakhala kwathu kuno ku malawi kafukufuku akuonetsa kuti anthu ochuluka tsopano akugwidwa ndi matenda a covid-19 ndiye ndi nyengo yabwino nanga ino m'bale wanga yolingalira mawu a yehova mulungu wakumwamba komanso yosamalitsa kwambiri mu bodza limene likumakula pokhudza nkhani zimenezi ndi zina zambiri zochitika pa dziko lapansi mongokumbutsana mu lemba la pa mateyu chapter 24 verse 4 yesu adalankhula mawu nanena ndipo yesu anayankha nati kwa iwo yang'anirani asasocheretse inu munthu mawu awa yesu khristu adawalankhula pamene ophunzira adadza pa iye ali kuphiri la azitona pa phee pa yekha adabwera nkudzamufunsa za nthawi ya kumapeto. Iwo anama iwo amanyadira za kachisi wawo anali mu Yerusalemu, namuonetsa Yesu za chimangidwe cha kachisi, nakondwera. Yesu adawauza, simudzaona mwala umodzi uli pa unzake. Ndiye ophunzira ake Yesu adafunitsitsa kudziwa kuti zikamadzachitika zimenezi nthawi yake ndi iti, komanso adamufunsa Yesu kuti mukamadzati inuyo mukudza tidzaonera chiyani. Nanga nyengo ya nthawi ikamadzati ikutha tidzazindikira chiyani? Ndiye choyamba chimene Yesu Khristu adala adawayankha nchonena kuti adziyang'anire okha kuti wina asawasocheretse. Yesu Khristu Mpulumutsi wa dziko lonse lapansi adafika polankhula mau amphamvu asakambe za nkhondo, njala, matenda, miliri, adafotokoza kuti nthawi ya kumapeto kudzakhala kusocheretsana nde m'bale wanga mmene yesu adatilangiza kuti yang'anirani kuti wina asasocheretse inu ndimafuna ndikulimbikitse mmalawi mzanga kuti mu nyengo ya covid-19 mu nyengo ya 5g nyengo imene chitukuko chikukwera kwambiri nzeru zikukulakula mpofuna kuyang'anira Kuti wina asakusocheretse, ungayang'anire bwanji pa kusanthula malemba a Mulungu wakumwamba, pa kupereka moyo wako kwa Yesu Khristu akhale Mbuye ndi Mpulumutsi wa moyo wako, kuti adzikutsogoza moyo wa tsiku ndi tsiku, pa kulingalira limodzi mawu a chinenero amene tiwasanthule bwino mu phunziro limeneli. patadutsa nthawi yayitali paulo akuyenda nalalikira malo osiyanasiyana adafika ku mpingo wa ku tesalonika adawalangizanso langizo lokhalokhali 2 tesalonika chapter 2 verse 3 munthu asakunyengeni konseko kuti silifika koma chiyambe chifike chipatukocho navumbulutsike munthu wosayeruzika mwana wa chionongeko Mzimu Woyera adalankhula mwa Paulo ku mpingo wa ku Tesalonika kuwatsimikizira anthu kuti wina asakunyengeni. Yesu adaona nthawi kumapeto kudzakhala kunamizana kwambiri, kudzakhala bodza kusocheretsana. Nde Paulonso akuwalangiza anthu okhulupirira nanena kuti, Muyang'anire kuti wina asakunyengeni kapena kuti wina asakunamizeni, wina asakusocheretseni, kuti tsiku la kufika kwa Yesu Khristu silifika. adatsimi- adatsimikiza kuti yesu khristu adzadza koma yesu asadafike 1 pakuyenera kukhala kaye chipatuko 2 avumbulutsike munthu wosayeruzika mwana wa chionongeko nde muphunziro ili la covid-19 5g ndi lemba la chilombo tisanthulamo zinthu zambiri zakuya kuti tizindikire kuti mmene tikuyandikizana ndi kudzanso kwachiwiri kwa yesu khristu kodi mwana wachipatuko ndi uti Munthu wosayeruzika ndi uti? Nanga mwana wachonongeko ndi uti? Akugwirizana bwanji ndi 5G komanso COVID-19? Lemba la chilombo nanga ndi chiyani? Pali mfundo zingapo zofunika kuziunikira. 1, Wina asatinyenge kuti tsiku la kudza kwa Yesu Khristu silifika. chimenechi m'bale wanga uchigwire wina asaku- kaya ndi wophunzira kaya ndi wachuma kaya ndi wotani wina asaku- kaya ndi mkazi wako kaya ndi mwamuna wako kaya ndi mwana wako wina asakunyenge kuti tsiku lakudza kwa yesu silifika lifika tsikulo koma chiyambike chipatuko kodi chipatuko chimenechi ndi chiyani 1 aonekere munthu wosayeruzika. Kodi munthu wosayeruzika ameneyi ndi uti? Akumutchulanso kuti mwana wa chionongeko. Ndiye ku 2 Atesalonika chapter 2 verse 4 akunena kuti mwana wachipatuko ameneyi wosayeruzika munthu ameneyi akuti amatsutsana nazo nadzikuza pa zonse zotchedwa mulungu kapena zopembedzeka kotero kuti iye wakhala pansi ku kachisi wa mulungu nadzionetsa yekha kuti ali mulungu mm. yehova mulungu wakumwamba sadzachita kanthu asanakaulule kwa aneneri ache ndiye akumfotokoza kuti mwana wa chiwonongeko munthu wosayeruzikayo amatsutsana nazo zonse zotchedwa mulungu amadzikuza pa zonse zotchedwa mulungu pa zonse zopembedzeka iyeyo amadzikuzapo wakhala pansi phee kukachisi wa mulungu ndi kumazionetsa yekha kuti ali mulungu ngati covid-19 wafika pogwedeza anthu okhulupirira nkumakanika kupita m'makachisi kukampembedza mulungu wakumwamba kodi chikuchitika nchani pa dziko lapansi mpofunika mwazifunsa funso limeneli m'bale wanga sukulu zatsekedwatsekedwa chikuchitika ndi chani pa dziko lapansi Ine miyezi iwiri yapi- imene yapitayi ndakhala ndikumayenda m'madera a m'midzi. Ndimafuna ndingodziwa kuti kodi azigogo athu amadziwa chiyani za matenda a dziko lapansi. Kuti kodi zaka za mbuyomu, zaka zamakedzana, kudabweranso nthenda ngati COVID-19? ena amakamba za nthomba ena amakamba za kupuwala kwa zala pachizungu amati leprosy ndi nthenda zimene zinagwedeza pa dziko lapansi chikuku koma sizidafike ponena kuti dziko lapansi nkutseka china chilichonse ndege osamauluka sukulu nkutseka anthu mmatchalichi osamapita sizidafike pamenepopo ayi inde ndizoona anthu ena amapatuka kuwapatula chifukwa akudwala ndikumakawasiya kwaokha chifukwa akudwala khate nkumakawasiya kwaokha koma sizidafike potseka dziko lonse lapansi ndiye m'bale wanga uzizifunsa chikuchitika ndi chiyani ezekiel chapter 28 verse 14 mwana wa chipatuko kuwerenga verse 14 unali kerubi wodzozedwa wakuphimba ndipo ndinakuika unali pa phiri lopatulika la mulungu unayendayenda pakati pa miyala ya moto unali wangwiro m'njira zako chilengedwere iwe unadzikuza mtima chifukwa cha kukongola kwako mu ezekiel 28 amakambamo za kerubi wakuphimba Kerubi wakuphimba moti kerubi ndi mtundu umodzi wa angelo amene amakhala akuphimba ku mpando wachifumu wa Mulungu wakumwamba. Ndiye akuti kerubi wakuphimba ameneyu kapena kuti mngelo wodzozedwa wakuphimba wopatulidwa anali pa phiri la Mulungu lopatulika. amayendayenda pa makala amoto ndi anali wangwiro mnjira zake chilengedwere chilengedwere adali wangwiro mnjira zake koma adafika podzikunza mtima chifukwa cha kukongola kwake malemba kufotokoza kuti chifukwa cha kukongola kwake malonda adamchulukira mu mtima mwache adazikuza mngelo mngelo adafika podzikuza Adadzikuza pamenepo, padayamba chipatuko. Adaukira Mulungu wakumwamba, nayamba kufuna kutsata kuyenda njira zake zimene iye amafuna, nafuna kulanda ulamuliro wa Mulungu wakumwamba, nafuna kuti zolengedwa zonse zimpembedze angelo onse ampembedze iye, ndi adagwetsedwa ku dziko. Kuukira kumene kerubi ameneyi adaukira kumwamba, Lusifala, naponyedwa pa dziko lapansi. anabweretsa kugawikana pakati pa mulungu ndi chilengedwe chake lusifala anali kerubi wakuphimba mawu onena kuti lusifala amatanthauza wonyamula kuwala adalidi mngelo wonyamula kuwala mu ulemerero wa mulungu mawu a mulungu akuchitira umboni kuti adali wokongola m'bale wanga iweyo ukudziwa mwinanso nkutheka kwa neba wako kuli kamtsikana kena kooneka bwino kapena kanyamata kooneka bwino chifukwa cha kukongola anthu akamamuyamikira munthu wooneka bwino wokongola kudzikuza kumayamba kapenanso iweyo ukudziwa anthu ena amene amatha kuyimba nayimba nyimbo mwaluso mwanthetemya anthu akamafika powayamikira amafika poyamba kumadzikweza naona ngati zonse ndi zawo ndi ganizo lakudzikweza chifukwa chakupambana kapena chifukwa cha kukongola lidayamba ndi mngelo ameneyi ndi adaponyedwa ku dziko chipatuko chidayambira pamenepopo ndi kupatuka kumene adapatuka lusifala mngelo amene adapatuka kudakakhudzanso mu genesis chapter 11 Verse 1 mpaka na 9. Kumbukira uthenga ndi wonena kuti COVID-19 5G ndi lemba la chilombo. Tatiye m'bale wanga tiwerenge Genesis chapter 11 verse 1 mpaka na 9. Chikhala chokoma kwambiri madzulo ena aliwonse. Iweyo ukamafatsa utatenga cholembera chako, pepala lako ndi kumalemba mavesi amene ine mtumiki ndikuwerenga pano. kuti nthawi ina nawenso ukafatsa uzitenga buku lopatulika ndilo mawu a mulungu baibulo nuwerenga modekha kaya uwerenga baibulo la chingerezi kaya uwerenga baibulo la chichewa nthawi zina mabaibulo amafuna kuwerenga maveshoni angapo kuti uzisiyanitsa ndi kugwira chenicheni nde ndikuwerenga genesis chapter 11 verse 1 mpaka na 9 ndipo dziko lapansi linali la chinenedwe chimodzi ndi chilankhulidwe chimodzi. Ndipo panali pamene anayendayenda ulendo kummawa, anapeza chigwa m'dziko la Sinara, ndipo anakhala kumeneko. Ndipo ananena wina ndi wina, tiyeni tipange njerwa tiziwotchetse. Ndipo anali ndi njerwa, naziyesa miyala ndi katondo, anayesa matope. Ndipo anati, Tiyeni timange mudzi ndi msanja, pamutu pake pafikire kumwamba, ndipo tidzipangire ife tokha dzina, kuti tisabalalike pa dziko lonse lapansi. Ndipo Yehova anatsikira kudzaona mudzi ndi msanja imene anali nkumanga ana a anthu. Ndipo Yehova anati, Taonani, anthu ali amodzi,

Chifukwa chake anatcha dzina lake Babele, pakuti kumeneko Yehova anasokoneza chinenedwe cha dziko lonse lapansi. Kuyambira pamenepo, Yehova anabalalitsa iwo pa dziko lonse lapansi. Haleluya! M'bale wanga, chimene tikupanga mu phunziroli kuti ulumikize bwino nkhaniyi, Yesu atichenjeza kuti, Yang'anirani wina asasocheretse inu. Kusonyeza nthawi yakumapeto kudzakhala kusocheretsana. Mtumwi Paulo pakutumikira kwa Atesalonika adafotokoza kuti, Wina asakunyengeni, kuti tsiku la kudza kwa Yesu Khristu silifika, komano ayambe aonekera mwana wa chipatuko, munthu wosayeruzika. Ndiye m'mavesi amene tikuwerenga apa tsopano, tikumusakasaka mwana wa chipatukoyo, chifukwa akati kupatuka zitanthauza kuti wina wachoka mu uphungu wina. kapena wachoka mu gulu lina lolinganizidwa bwino mwa ganizo lolakwika nayamba kupanga zake za iyeyo kumeneko nde kupatuka kusiya kupanga limodzi zinthu ndi azinzako iwe kupanga ganizo lolakwika mu zinthu zako zimene ukufuna mozikonda iweyo kumeneko nde kupatuka ndi popeza talangizidwa kuti yesu khristu akamadzati akudza kudzakhala kusocheretsana kapena padzakhala munthu mwana wachitayiko wopatuka tifuna timvetse ganizo la kupatukalo chitayikocho timvetse pamenepopo mpamene tawerenga ezekiel 28 verse 14 kuti kunali kerubi wakuphimba amene adayamba kuzikweza chifukwa cha kukongola kwake nafuna kulanda mpando wa ulamuliro wa mulungu wakumwamba nde adamponya ku dziko nde mu genesis chapter 11 mukuonekera ntchito yakupatuka sindikufuna kukamba kwambiri za genesis chapter 11 kuchimwa kwa munthu chifukwa tifuna kutenga ganizo lakupatukalo ngati ndingagundeko tidzingogundako pang'ono nde mu genesis chapter 11 akutionetsera za kamuna wina dzina lake nimrod amene malemba akumutchula kuti ndiye mpalu wamphamvu amene malemba akufotokoza kuti mu dziko lapansi chilankhulo chinali chimodzi chinenedwe chidali chimodzi nde pakati pa anthu okhala ndi chilankhulo chimodzi chinenedwe chimodzi padadza ganizo lotsutsana ndi mulungu wakumwamba ganizo lopatuka ganizo lanji adagwirizana kuti tiyeni timange mudzi tikhale pamodzi timange nsanja anthu adayamba kuotcha dothi napanga njeru napanga matope nayamba kumanga chifukwa anthu amamvana mu chilankhulo chimodzi ndi umve ganizo lotsutsa ndi mulungu wakumwamba limene likubwerera mu genesis chapter 2 chapter 3 mulungu adamuwuza munthu kunena kuti akuyenera abalane achulukane aligonjetse dziko lapansi kusonyeza kuti idali pulani ya mulungu wakumwamba kuti anthu afalikire pa dziko lonse lapansi aligonjetse dziko lapansi alilamulire koma mu chapter 11 mukuonekera ganizo lotsutsana ndi limene lili kuti anthu agwirizana kuti tiyeni tikhale malo amodzi tisafalikire ndi ndimafuna udziwe ichi m'bale wanga ganizo limeneli linali la lusifala lidali la satana amadokira kumwamba Mm, mwina ukayikiratu satana nd'amene adamuuza hava m'munda wa edeni pa genesis chapter 3 verse 1 2 kunena kuti kodi anatitu mulungu musadye mitengo yonse ya mmundamu mm. mulungu wakumwamba mmene amamuika adamu ndi hava m'munda mwa edeni sadawaletse kuti asadye zipatso koma anawauza kuti mitengo yonse ya mmundamu mudzidya koma mtengo umodzi wakudziwitsa zabwino ndi zoipa umenewu musadye pakuti tsiku limene mudzadya umenewu mudzafa ndithu ndi lusifa pakubwera kudzamunyengerera mkaziyo anamuuza mawu osemphanitsa anayamba ndi mawu osereula kwambiri mu vesi 3 kudzera mwanjoka kuti eya kodi anatitu mulungu usadye mitengo yonse ya m'mundamu ganizo lopatuka losemphanitsa munthu ndi mulungu wake mlengi wake kusewera ndi maganizo a munthu chomwechi mu chapter 11 akuti tiyeni timange mudzi ndi nsanja pamutu pake pafikire kumwamba ndipo tidzipangire ife tokha dzina kuti tisabalalike pa dziko lonse lapansi m'bale wanga chimenechi ndi chipatuko chipatuko chidayamba ndi lusifala kapena kuti satana satana chapter 11 mu uthenga wa covid-19 5g ndi lemba la chilombo tidzagundakonso ndipo mzinda wa babulo ngati ukuyamba udayamba chifukwa cha pamenepo babulo adayamba chifukwa genesis chapter 11 ndimaonera kuti babulo amatanthauza chisokonekero chifukwa pamenepo mulungu adakasokoneza anthu chilankhulo amene ndi babeli ndi tidzimusakasaka babeli chisokonekeroyo mu phunziro limeneli la covid-19 5g ndi lemba la chilombo kumbukira paja muli mafunso amene tifuna kuti tione mulungu wakumwamba atithangate kuwayankha kodi matenda a covid-19 adzatha kapena sadzatha kodi ano ndi mapeto a nthawi kodi kumeneku ndi kutha kwa dziko anthu akumafunsa mafunso amenewa ndi muuthenga uwu malemba amene tikusanthulawa mulungu wakumwamba atiyankha kodi covid-19 network ya 5g ndi zoonadi kuti ndi 666 mulungu wakumwamba atithangata kumvetsa zimenezi satana anapatuka pamodzi ndi angelo ake kumwamba sadapatuke yekhayi chisokoneko chimene akachibweretsa pa nsanja ya babele popatsa anthu ganizo lolakwika sadapange yekha satana tikudziwa bwanji chivumbulutso chapter 12 verse 9 ndipo chinaponyedwa pansi chinjoka chachikulu njoka yokalambayo iye wotchedwa mdierekezi ndi satana wonyenga wa dziko lonse chinaponyedwa pansi ku dziko ndi angelo ake anaponyedwa pansi limodzi haleluya hmm. m'malawi mnzanga satana amatchedwa kuti chinjoka m'buku lopatulika ganizo limenelo uligwire chifukwa tiligwiritsanso ntchito mu uthenga umenewu satana ndi chinjoka akuti chachikulu ndimadabwatu ine anthu akumajambula chizindikiro cha satana ndi kumamuyerekeza ngati ndi nyanga anaziona kuti kaya sindikudziwa koma baibulo likuti satana ndi chinjoka chachikulu akumuyerekeza ndi chinjoka chachikulu njoka yokalamba hmm? kapena kuti bodza lake analiyambira pakanthawi pakanthawi bodza lakelo chifukwa ndi atate wake wa bodza wotchedwa mdierekezi kudierekeza kusokoneza anthu kusocheretsa anthu ndi satana ndi wonyenga wa dziko lapansi kodi covid-19 kodi 5g muli kunyenga kwa satana mu dziko lapansi kodi muli kudierekeza mkati mwa zinthu zimenezi tionera limodzi uzikhala pompo m'bale wanga ndikulimbikitse ndi akuti anaponyedwa pansi ku dziko dziko lake lino limene tikhalamo iwe ndi ine ndi sanaponyedwe yekhayi akunena kuti anaponyedwa pamodzi ndi angelo ake ukamawerenga baibulo la chingerezi kumapeto kwa vesi 9 wabwino kapena kuoneka oyipa mngelo ali ndi mphamvu yolemeretsa munthu mngelo ali ndi mphamvu yopanga zinthu zosiyanasiyana ndi angelo owukira kumwamba pomwe satana adaponyedwa ku dziko lapansi upeze chitsanzo china chabwino kuchokera m'malemba 1 mbiri chapter 21 verse 1 pali mawu awa 1 Mbiri chapter 21 verse 1 pamenepo satana anaukira israeli nasonkhezera davide awerenge israeli pamene satana anaponyedwa ku dziko pamodzi ndi angelo ake adayambapo ntchito yoyendayenda kuyendayenda pa dziko lapansi mu buku la yobu ndimene nkhani imene imadziwika bwino chifukwa mulungu wakumwamba adafika polankhula naye satana kumfunsa kuti kodi ufuma kuti ndi adayankha mwathamo satana kuti ndikuyendayenda mdzikoli kumene mulungu amamfunsa kodi wandionerako munthu wanga yobu kusonyeza kuti pamene iweyo wakhala m'bale wanga satana amazungulira chifukwa zokhudza yobu satana anayankha kuti ee mesa amene munammangira linga mumamuteteza mamutchinjiriza satana amadziwa zakutchinjizidwa kwa anthu a mulungu ana a mulungu ndi mukuyendayenda kumene satana amakuyendayenda kale m'munda mwa edeni mpaka kukampeza hava namulimbikitsa kudya chipatso cha mtengo woletsedwa kuyendayendako satana sadakusiyeyi mukuyendayenda kwake adakafikanso mu fuko la israeli mu chapter 11 tamuona adakapatsa anthu ganizo loti asafalikire pa dziko lapansi kutsutsa ndi mulungu wakumwamba mu 1b chapter 21 verse 1 akampezanso davide mfumu ya israeli ndi utamva zimene vesilo likunena akuti pamenepo satana anaukira israeli satana anaukira israeli ndi ataukira israeli adatani satanayo akuti anamusonkhezera davide awerenge israeli ukamawerenga baibulo la chingerezi ati adampanga provoke davide kuchita kukamutokosa kuti davide kuntokosa davide davide davide kuntokosa tokosa davide tawerenga anthu tawerenga anthu mene ndimawerenga vesi limenepo linga lotumikiwo ndimadzifunsa kuti kuli ngati satana adayamba kuyendayenda m'munda mwa edeni kumayendayenda kukampeza hava kenako ndikuyendayenda kukampeza kaini ndikumpatsa ganizo lomupha mphwake kuti nsembe yako sidalandidwe bwanji tangomupha ameneyi ndikudzanyamukanso satana ndikukampeza nimrodi mpalo wamphamvu ndikuwatsogolera anthu kuti amange mzinda asafalikire pa dziko lapansi ndikuwauza tiyeni timange timange nsanja tidzipita kumwambako anandigwetsa kumene kuti ndipitire kumwambako anthu nkumamangadi nsanja nkumapita mpaka na mulungu kufika poona kuti anthu akwaniritsa chimene akupangacho nde wayendayendabe satana ndikukampeza davide mfumu davide amene anapha chiphona goliyati ndikumuwuza kuti iwe tawerenga anthu tawerenga anthu ndiye ndikumadzifunsa kuti m'bale wanga ukaganizira covid-19 imene yabwerayi ndika virus ine imene naphunzira ku biology virus imachita kupangidwa imasiyana ndi bacteria bacteria imachita kupanga multiply naturally multiply koma virus imachita kumapangidwa multiply kumapangidwa mnjira zosiyanasiyana akaphatikiza zinthu zosiyanasiyana ma carbohydrates ma proteins a- amaphatikiza tinthu tingapo nkupanga virus e nde imapangidwa mlabu ndi ndimadzifunsa kuti ngati satana adakamukira davide kuti tawerenga anthu kodi mu dziko lapansi limene tikukhalali satana sadakampange provoke wina nkumuuza kuti tapanga ka virus tapanga ka virus kenako ndikukapatsa dzina kuti coronavirus zofuna uzilingalire bwino zimenezi m'bale wanga masiku ano akumapeto yesu akunena kuti yang'anirani wina asasocheretse inu anthu amabungwe akuluakulu pa dziko lapansi akhoza kunena zambiri zokometsera covid-19 kukometsera kwambiri coronavirus koma pansi pakepo pali mwana wachipatuko amakamuuza kuti tapanga kavairasi iwe anakamuuza munthu wa ku military kaya mulabu ya ku military kumaiko akwazungu kaya koma vairasi yodapangidwadi chifukwa sa- satana adakalowa mwa munthu ndaonera vesi limene lili kuti kuno tawerenga wamuuza davide tapanga ka virus chomwechinso 5g monga network tifotokozatu mwakuya ndi kuti maphunziro amenewa okhudza covid-19 5g ndi lemba la chilombo kuti zimenezi malemba amatinji kodi m'bale wanga sukuganiza kuti satana anakamulowanso wina ake ndi kumpatsa nzeru kuti panga network yabwino kwambiri ya mphamvu yothamanga kwabasi 5g mkatimkati mwa mauthenga amenewa ndidzabwera ndi mkamuna wina amene amadziwa bwino za manetwork adzafotokoze kuti manetwork asintha bwanji tikamachoka kuma analog kumabwera ku digital anthu poyamba amagwiritsa ntchito 2g 3g 4g 5g zikumasintha bwanji zimenezizi zifotokozedwa momveka bwino cholinga kuti m'bale wanga wina asakunyenge kuti tsiku la mbuye wathu yesu khristu silidzayi koma ayambe waonekera mwana wachipatuko aonekere pandunji pake penipeni akaonekeramo amene adziika kukachisi wa mulungu kumaziyesa iye mulunguyo kudziika muzopembedzedwa zonse za mulungu pamenepo yesu khristu adzaonekera kumbukira tikukambirana kunena kuti covid-19 5g ndi lemba la chilombo kodi izi malemba amatinji
nthawi ndi yomwe ikumachita njiru koma ndiyamikire kuti inu mumakhala pamenepo kumvera rediyo ndi chidwi ena nkumafunsa mafunso ena kumachita ndemanga mu zimene mwamva mu programu imeneyi Ndikukumbuseni kunena kuti programu iyi idzikupezani pa wailesi yanu ino Sande lililonse 6 koloko m'mamawa ndi kubwerezedwanso lolemba lililonse half past 8 madzulo. Kumbukirani kuti muli ndi mwayi woti mukhoza kuchita ndemanga zanu komanso kufunsa mafunso pa zomwe mwamva mu programu iyi komanso zina zimene mumazimva ku dzikoko potchaya lamya kapena kutumiza text message kapena pa whatsapp pa 0 ma9 awiri 5 614

5G ndi lemba la chirombo kodi izi malemba amatinji? Nditagwira mfundo iyi. Satana waukira ana a Yehova lero pa dziko lapansi. Mhm. 1 Mbiri chapter 21 verse 1 akuti Satana anaukira Israeli. Ndiye lero nthawi ino yakumapeto Satana waukira ana a Yehova ana a Mulungu pa dziko lapansi. Ndiye kuti wawaku- wawaukira wasonkhezera mtundu wina wa anthu pa dziko lapansi kuti apange virus. ya corona coronavirus kubwera matenda a covid-19 ndifotokoza bwanji mfundo imene ndikuitenga kuti malemba akufotokoza komanso network ya 5g ukamawerenga chivumbulutso chapter 12 verse 17 amanena kuti ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi, nichimuka kukachita nkhondo ndi otsala a mbewu ya mkazi, amene asunga malamulo a Mulungu ndi umboni wa Yesu. Talimva vesilo Chivumbulutso chapter 12 verse 17 ndipo chinjoka amali Satana akuti anakwiya ndi mkazi 1 Mbiri chapter 21 verse 1 akuti Satana anaukira Israeli ndi satana waukira mkazi umene uli mpingo malinga ndi ulosi koma osangoti mkaziyo payekhayi akuti otsala a mbewu yake mbewu ya mkaziyo otsala ake ati amene asunga malamulo a mulungu israeli nthawi imene satana amaukira nkuti akusunga malamulo a mulungu apereka zinsembe mukachisi ndiye adakamsonkhezera davide kuti awerenge anthu ndiye kuti satana wakwiya ndi anthu amasunga malamulo a mulungu ndikukhala umboni wa yesu lero wasonkhezera kamtundu kena ka anthu pa dziko lapansi kuti apange matenda a covid-19 network ya 5g tifotokoza mwakuya zimenezi ndiye uzindikirenso mfundo iyi kuti choonadi sichimakhala choonadi chifukwa cha ganizo la wina ayi icho ndi choonadi basi yesu akunenetsa kuti ine ndine njira choonadi ndi moyo yohane chapter 14 verse 6 nde yesu ndi yesu basi ali yemweyo dzulo ali yemweyo lero ali yemweyonso mawa mpaka na muyaya sadzasintha yesu ndi yesu choonadi ndi choonadi choonadi sichisintha covid-19 5g ndi lemba la chirombo. Kodi izi malemba amatinji? M'bale wanga, ndifuna ndikupemphe kuti ulendo winawo ukhaleponso usachoke. Chonde ndikudandaulire, ukapita pa tsamba la intaneti ufufuze zinthu zakuya kwambiri udzipeza kuti ungokhala ndi ka knowledge ka 5g ndi covid-19 zimene zikuchitika pa dziko lapansi kokha koma choposa zonse malemba amene tikusanthulawo umenewu ndiyo moyo chifukwa chani tikutero yesu adayankhula mawu yohane chapter 6 verse 63 thupi silipindula kanthu mzimu ndiye wopatsa moyo mawu amene ndalankhula nanu ndiwo mzimu mawu awa amene tikuwerengawa m'bale wanga ndi opatsa moyo mawu amene tikuwerengawa ndiwo mzimu mawu amene tikuwerengawa ha pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali kwa mulungu ndipo mawu ndiye mulungu yohane chapter 1 verse 1 ndi mkokomo wanga masiku ano akumapeto kusanthula malembawa mwakuya kumudziwa yesu kuti ndiye ndani pakuti yohane chapter 17 verse 3 akunenetsanso kuti koma moyo wosatha ndi uwu kuti akadziwe inu mulungu ndi yesu amene munamtuma kodi yesu umudziwa m'bale wanga monga mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako chemwali achimwene bambo anga mayi wanga agogo anga atsogoleri achipembedzo mtumiki nzanga azibusa mashehe ansembe mapurezidenti azipani zosiyanasiyana ma mp

kuti apange matenda covid-19 ndi network ya 5g tipemphere nawo yehova mulungu wokonda amene muli kumwamba nawa mawu anu amoyo ndi mawu okoma amene mwatipatsanso madzulo ano ife ndife ayani pamaso panu popeza ndife anthu ofowoka dziko lapansi likutsetsereka zochitika zonse zikuonetsera kuti dzikoli likupita kumapeto koma yesu mudatilankhula ife mawu kunena kuti tiyang'anire bwino asatisocheretse ife ndifake tikulingalira m'mawu anu mwapadera mbuye ndikuikiza m'manja mwanu abambo amayi mnyamata mtsikana agogo amene akumvera uthenga uwu Chonde Mulungu, mulankhule kunsi kwa mitima yawo. Nkutheka ena akudwala, akufuulira kwa inu usana ndi usiku, mmene akumva uthenga akudziguguda pachifuwa kuti Mulungu simungandimvere pemphero langa. Mbuye, mumve kulira kwawo ndi kuwakhudza matenda awo ndikuwachiritsa. Ena akadali mu umphawi wadzaoneni. Mbuye, mvani kulira kwa ana anu. dalitsani dziko la malawi mulisunge mu mtendere mulole kuti nokha yesu khristu mukakwezeke kuposa ganizo lina lililonse lofuna kudzikweza pano pa dziko lapansi muonekere ndinu yesu popeza ndinu yekhayo amene munalipo mulipo ndipo mudzakhalanso ku nthawi za nthawi mu dzina la inu yesu mfumu ya ulemerero amen